Tá go maith mar sin a chairde, tá fáilte romhaibh isteach agus sea, tá sé chomh maith againn tosnú. Má tá an microphone ar siúl, an bhféadfadh sibh sin a, b'fhéidir, a mhúchadh le bhur dtoil. Á, tá duine eile ag teacht isteach, scaoilfidh mé an duine sin isteach ar dtús. So mar sin, ba mhaith liom fáilte a chur chuig seimineár an lae inniu agus an bheirt chainteoirí a bheidh againn as Maigh Eo ná Uinsíonn Mac Craith agus Treasa Ní Ghearraigh. Agus rud beag fútha féin ar dtúis agus ansin an t-ardán fútha féin. Is fé Scéim Fostaíochta Pobail Ghlór na nGael i 1996 a thosaigh Uinsíonn Mac Craith ag déanamh bun-obair ar thionscnamh Bailiúcháin Logainmneacha Dhún Chaocháin. Ina dhiaidh sin, thacaigh Údarás na Gaeltachta agus an Comhairle Oidhreachta leis an dtionscnamh agus mapáladh os cionn 1,500 logainm áitiúil, nach mór an méid é, agus tá iad foilsithe sa leabhar Logainmneacha agus Oidhreacht Dhún Chaocháin agus ar dhlúthdhiosca Dhún Chaocháin chomh maith. I 2014 d'fhoilsigh Uinsíonn mapa agus treoirleabhar Chill Chomáin. Agus is iontach an treoir í, caithfidh mé a rá, bhí an taithí, fuaireas féin an taithí sin leis. Is iarchéimí maidir le Treasa, is iarchéimí í ó Ollscoil na hÉireann Gaillimh, áit ar bhain sí céim amach sa tíreolaíocht agus sa tseandálaíocht. Tá sí ag obair mar bhainisteoir ar Chomharchumann ar Chomhar Dhún Chaocháin. Teo, sin Comharchumann Forbartha Pobail atá lonnaithe i gCeathrú Thaidhg. Sé príomhaidhm an Chomharchumainn ná an Ghaeilge a chaomhnú agus a neartú sa phobal agus forbairt na háite a chur chun cinn. D'oibrigh Uinsíonn agus Treasa as láimh a chéile ar leabhrán siúlóide, ar leabhar fé dhá theampall sa pharóiste agus chomh maith le sin gan dabht ar na foilseacháin logainmneacha.

Agus is ar sin a bhéas muid ag díriú inniu. So, cuirfidh muid tús leis má tá chuile dhuine réidh. Bhuel tá Dún Chaocháin, tá sé lonnaithe i i bparóiste Chill Chomáin in iarthuaisceart Chontae Mhaigh Eo agus an chéad tá na bailte atá ó thuaidh bailte ó Chill Ghallagáin go dtí Béal Deirg Tá aon cheann déag de bhailte fearainn mapáilte leis na logainmneacha uilig istigh orthu agus tá sé lonnaithe, mar a dúirt mé, in iarthuaisceart Chontae Mhaigh Eo agus tá cuan an Inbhir Mhóir ó thuaidh agus siar uaidh agus cuan Dhún na nGall soir uathu. Agus Caochán é féin an áit a bhfuil atá ainmnithe ina bhfuil an áit ainmnithe ina onóir samhlaíodh é mar fhathach a bhí ar leathshúil agus rinne an chomhairle rinne an i 1993 rinne Tír Sáile, sea. Rinne siad cúig cinn déag de dealbhóireachtaí ó Bhéal an Átha go dtí chun Béal an Mhuirthead, mar dúirt sé, ar leithinis an Mhuirthid, agus chuir siad cúig cinn déag de dhealbha ar an talún sin sa gcaoi le comóradh 5,000 bliain de lonnaíocht i gContae Mhaigh Eo agus ba é Walter Michael a rinne an ceann seo de Chaochán in san áit anseo agus.
Now, ba mhaith liom b'fhéidir cúlra a thabhairt ag an bpointe seo roimh a dtéann muid níos faide ar an obair a rinneadh go dtí seo ar bhailiúchán béaloidis agus ar chúrsaí oidhreachta an cheantair seo. Sa bhliain 1975, chuir Séamas Ó Catháin agus Patrick O'Flanagan an leabhar The Living Landscape, Kilgalligan Erris County Mayo amach agus bhí sé sin foilsithe ag Comhairle Bhéaloideas Éireann. Agus díríonn an leabhar sin ar bhaile fearainn amháin sé sin Cill Ghallagáin, an baile fearainn is faide siar sa gceantar seo, agus d'aimsigh an bheirt 800 logainm sa mbaile fearainn sin amháin, agus tá siad sin curtha síos orthu sin sa leabhar agus scéalta atá bailithe ag Séamas agus ag Patrick ón ón bhfear áitiúil, Seán Ó hEinirí. Cúrsaí béaloideasa is mó. Agus ina dhiaidh sin, rinne Séamas Ó Catháin bailiúchán ar tuilleadh scéalta ó Seán Ó hEinirí sa bhfoilseachán Scéalta Chois Cladaigh, Stories of Sea and Shore, faoi in 1983. Ansin i 1987 chuir Caitlín Uí Sheighin agus Séamus Ó Catháin an leabhar Muintir Dhún Chaocháin, Labhraigí Feasta i gcuideachta a bhí foilsithe ag an Roinn Bhéaloideas Éireann agus go gairid ina dhiaidh sin, 1996 cuireadh an leabhar le Gradam is le Spraoi le chéile. Díríonn an dá leabhar sin anois ar scéim bailiúcháin na scoil, sé sin an scéim a bhí ar siúl i Nuair a iarradh ar na scoláirí labhairt lena dtuismitheoirí agus leis na na daoine sa mbaile agus na scéalta áitiúla a bhailiú agus tá tá scéalta agus tá seanfhocail agus tomhaiseanna agus rudaí mar sin sna leabhair sin atá go hálainn ar fad. Ansin i 2001, d'fhoilsigh Comhar Dún Chaocháin Teo an dlúthdhiosca Dún Chaocháin agus fuair an comharchumann ag an am sin deontas ón Chomhairle Oidhreachta agus b'in, chuir sé sin ar chumas an chomharchumainn an foilseachán seo a chur le chéile agus arís tá na logainmneacha air, tá scéalta, grianghraif, amhráin agus. Déanann sé cur síos chomh maith ar oidhreacht an cheantair seo. Ansin 2004, d'fhoilsigh muid an leabhar Logainmneacha agus Oidhreacht Dhún Chaocháin agus fuair an Comharchumann deontas aríst ón Chomhairle Oidhreachta agus ó Údarás na Gaeltachta. Dhírigh an foilseachán seo go mór mhór ar na logainmneacha áitiúla i gceantar Dhún Chaocháin. Agus an rud a bhí difreáilte faoin leabhar seo ná gur gur breacadh síos na logainmneacha ar mapaí san áit a bhfuil siad ar an talamh. So go raibh an duine a bhí ag léamh an leabhair in ann dul chomh fada leis an áit ar an talamh an scéal a léamh agus léargas a fháil tuige ar a cuireadh nó tuige ar ainmníodh mar sin é ar an gcéad dul síos. Ansin cuireadh amach an leabhar faoin Teampall Chill Ghallagáin, 2009 agus an Teampall Pholl an tSómais nó Teampall Chill Chomáin, 2011. Sin an dá teampall is sine sa pharáiste seo. Anois, b'fhéidir go bhfuil cuid de na daoine atá ag faire ar seo inniu, ní thuigeann siad gur teampall a thugann i muintir na háite seo ar reilig. So is an dá reilig is sine sa gceantar atá sa bhfoilseachán sin. 2003 tháinig ansin cur amach treoir ar na logainmneacha Gaeilge ar na siúlóidí. So de réir mar a bhí tú ag siúl bhí tú ag teacht trasna ar na logainmneacha seo Agus ansin treoirleabhar ar mhapa Chill Chomáin, sin é an paróiste iomlán agus an mapa mór a théanns leis an treoirleabhar. So sin iad na foilseacháin anois atá le fáil sa gceantar a thuganns léargas ar na logainmneacha agus ar bhéaloideas na háite. Now déanfaidh mé ansin cur síos b'fhéidir ar an eochair, eochair na logainmneacha.
Bhuel, maireann pobal Dhún Chaocháin i dtírdreacht atá breacaithe le hainmneacha Gaeilge a thugann míniú do na gnéithe tíre agus ionad dóibh i saol an phobail. Léiríonn an léarscáil atá le feiceáil sa leabhar seo agus ar dhlúthdhiosca Dhún Chaocháin an saibhreas logainmneacha atá le fáil sa gceantar. Ach ab é go bhfuil siad bailithe bheadh dearmad déanta ar a bhformhór faoi cheann scathamh eile, níor breacadh síos an chuid is mó acu ar mhapaí cheana agus mar sin tá tábhacht faoi leith ag baint leis an obair bhailiúcháin mapála mar shaothar caomhnaithe.

Déanann siad cur síos mion ar an tírdreacht fisiciúil, áit a raibh ainm faoi leith ar chuile ghóilín, uaigh, boilg, carraig, cnoc, ceann tíre, páirc, fiodán agus mar sin de. Tugann siad léargas ar shlí bheatha agus ar nósanna an phobail san am a caitheadh. mar shampla na hainmhithe a choinnigh siad, na barraí a d'fhás siad, an chaoi a raibh na páirceanna leagthaí amach, an bhuailteachas, an áit a mbaintí móin, an áit a mbíodh lucht ceirde mar an táilliúir, an cúipéir, an gabha dubh, an gréasaí, an fíodóir, i mbun oibre. An áit a ndéantaí meilt ar ghrán le haghaidh plúr, an áit a ndéantaí níochán agus bánú ar flainín, an áit a ndóití sliogáin in áitheanna le aol a dhéanamh, an áit a gcartaí cloch agus graibhéal chun bóithrí a thógáil, cearta feamainne, cúrsaí iascaireachta, an áit a leagtaí síos na curraí agus mar sin. Tagraíonn siad do chúrsaí staire mar tionchar an Ghorta Mhóir, tionchar na dtiarnaí talún, obair Bhord na gceantar cúng agus a leithéid. Agus go deimhin is téama tábhachtach an saol osnádúrtha inar mhair síógaí, daoine maithe agus taibhsí. Agus a raibh ceol sí le cloisteáil. Tá chuile ghné den saol le fáil ins na logainmneacha áitiúla. Ansin tá muid féachaint anseo ar Bhaile Chille Ghallagáin. Tá 188 ainm breacaithe isteach ar an mbaile sin faoi láthair agus. Sin é an chaoi a ndearcann sé ón aer. Agus faoi cheann móimint amháin eile, sa gcoirnéal thuas thiar, feicfidh tú áit amuigh leis fhéin ansin, sin é Oileán Mionnán. Agus thíos ó íochtar ansin, tá muinéal beag ag dul amach ins an bhfarraige thíos ansin, agus beidh muid ag féachaint ar sin anois faoi cheann móimint, agus beidh muid ag cur síos ar chupla logainm thart ar an áit sin. Agus sin an muinéal a raibh muid ag fáil sé fhéis ón aer. Agus tá bealach eile anois mar gheall ar an gcaoi a bhfuil muid ag obair anseo eh eh cuireann muid na logainmneachaí eh ar an ar an grianghraf é féin sa gcaoi go bhfuil sé níos réichte eh iad a fheiceáil eh agus tóigfidh muid cupla ceann acu sin agus labhróidh muid fúthu le le haghaidh scaitheamh. Agus níl iontu ach sampla.

Ba í an áit in sna blianta ins an ochtú céad déag. Bhí gnás thart ar sa tír seo agus i Sasana thart ar Cornwall agus na bealaigh sin. San áit a lasadh siad tintreachaí ar bhord ailt agus mhealladh siad isteach na soithí a bhí ag dul ar an bhfarraige mhór agus ceapadh na soithí b'fhéidir gur teach solais a bhí ann agus thigeadh siad isteach ach ba é an rud a dhéanfaí leofa ná bhristí iad ar na carraigeachaí agus bhaineadh siad an lucht a bhí uirthi dhuithe agus ba le le ocras agus bhí daoine dhá dhéanamh san am sin. Agus san áit seo cuireadh an Bhailean Bridge isteach in 1836 agus briseadh í in aice na háite sin agus báitheadh 12 fhear uirthi agus cuireadh seanc isteach ins an uaigh atá anseo agus mar a deirim uaigh, uaigh a thugann muide ar an bhfocal san áit seo ach in áiteachaí eile tugann siad uaimh air. Agus bhí sé ráite go raibh sé beo nuair a fuarthas é ins an uaigh ach gur maraíodh é agus baineadh an mhéar dho leis an fháinne óir a bhaint dhá mhéar. Agus cuireadh an chuid eile acu ins an dteampall i gCill Ghallagáin ina dhiaidh sin. agus cuireadh seancheannach amach ach tháinic a mhuintir as Sasanaigh, fuair siad amach go raibh céard a tharlaigh agus tháinic a mhuintir as Sasanaigh agus thug siad ar ais a chorp arís leofa agus b'in an chaoi a bhfuair an áit sin a ainm. Agus dearcfaidh muid anois ar an gcéad áit eile.

atá ansin ag an bpearsain lena thaobh a húsáideadh leis an anraith a bhruith agus a dhíol amach ag na daoine. Agus ba iad na Burnaigh a bhí ina dtiarnaí talún anseo ag an am sin agus tháinig siad thart anseo ó Shligeach sa 1707. agus ba é George Bournes a tháinig anseo i dtoiseach agus thóg a mhac ansin an teach seo, teach dhá stór i 1932. Agus is ann a rugadh Anne Maria Wallace Bournes in 1861 a bhí ina sin-seanmháthair ag Sophie Rhys-Jones atá póstaí leis an bPrionsa Edward inniu. Agus in sna 1920idí ansin thóg an Rialtas anall é agus rinneadh beairic Gardaí dhó mar gur dóigheadh an seanbheairic a bhí sa Ros i rith aimsir na Trioblóide agus bhí siad ansin go dtí 1959 nuair a thóg Gael Linn anall é agus bhí sé ina choláiste, Gaelcholáiste Chomáin. nó gur fosclaíodh an Coláiste úr i 1972 agus tá sé scríofaí i ndearg ansin an Teach Mór. B'in an áit a raibh sé le fáil ar mhapa Ros Dumhach agus tá cliú agus cáil ar Ros Dumhach mar gheall ar Cúigear Ros Dumhach agus gás na Coiribe agus gur dúirt scéal eile agus scéal fada le haghaidh lá eile an ceann sin. Now seo a' teampall Chill Ghallagáin agus tá sé, téann sé siar go dtí'n séú aois. An cnocán atá le feiceáil anseo ins an gcoirnéal in aice linn agus Cill Ghallagáin scríofa faoi, Sin an áit a raibh cill beag ag Naomh Gallagán agus bhí sé na chónaí ansin agus théadh sé ó as seo go Béal Deirg agus bhuaileadh sé suas le naomh eile ansin agus bhíodh siad ag guibhe ar shon na ndaoine. Tá scéal deas fada ach ní thig linn dhul isteach ann ar fad inniu ach nuair a fuair seisean bás, thoisigh na daoine a cur a gcuid mairbh ar an mullachán seo agus thart air, agus choinnigh siad dhá dhéanamh sin, agus níor, níor, níor, níor beannaíodh ariamh é mar, mar reilig ná mar, mar theampall. Now, agus cuireadh an chéad bhalla thart air in 1892. Agus tá Caitlicigh, Protastúnaigh, páistí gan bhaisteadh, mairnéalaigh a tháinig isteach mar a bhí muid ag caint ar uaigh Sheáin níos luaithe agus chuile dhuine cuirthe istigh ins an teampall anseo agus níor beannaíodh é mar teampall go dtí 1969 nuair a chuir siad píosa eile as. Now, dearcaidh muid ar léarscáil Cheathrú na gCloch anseo. Sin é an baile go mba as dom féin cé gur ó thús agus bhí aithne agam ar na cuid mhaith de na h-ainmneachaí áitiúla a bhí amach i mbarr na n-ailt le bheith ag siúl le m'athair nuair a bhíodh sé in éis caorach fadó agus in éis na mbó roimh a dtéadh muid na scoile agus rudaí mar sin. Bhí aithne agam cén áit a raibh siad ach fuair muid cúnamh ó mhuintir chuile bhaile agus ó na páistí scoile agus ó go leor daoine a chuir a gcuid ama agus a thug an t-eolas dúinn leis na léarscáileanna seo a dhéanamh. Ach tá ar an mapa seo ansin, tá 266 logainm ar an mapa sin é féin. Agus just tóigfidh muid cupla ceann eile acu seo anois. Bhí mé ag inse dhaoibh níos luaithe, tagann Ceathrú na gCloch agus Cill Ghallagáin le chéile anseo sa, san áit a bhfuil an teorainn eatarthu go díreach ó thuaidh go Oileán Mionnán. Ach seo bheadh Oileán Mionnán é féin a raibh muid ag faire air níos luaithe. Agus tá le cúpla bliain anuas Fuarathas amuich air seo rian de lonnaíocht b'fhéidir atá a théann siar go dtí aimsir na, go luath in aimsir na Críostaíochta ach go bhfuil tuilleadh oibre le déanamh go fóill le bheith cinnte céard an, an, an, an suíomh atá le feiceáil anseo. Ach go díreach anseo cuireadh isteach agus briseadh an Victoria in 1863 agus thugadh siad long na cruithneachta uirthi agus ba cruithneacht a bhí uirthi agus cuireadh isteach in Snip Síosúin an bád í fhéin agus bhí na mairnéalaigh cineál ceapthaí thíos agus ní raibh siad in ann an áit a fhágáil. Agus an t-alt is airde a fheiceanns muid ansin os ár gcomhair sin í an Bhinn Bhuí agus seo iad cuid de na logainmneacha atá le feiceáil ar na carraigeacha agus ar an Bhinn Bhuí í féin. Tá sí 255 méadar ar airde, sin thart ar 829 troigh, agus ansin tá siad breacaithe thart ansin na hainmneacha uilig ansin agus tá ceann amháin ansin i lár an phíosa ansin, Cailleach an Chailleach Chrom. Agus amach ar an alt tá face amach uirthi, déarfá gur seanbhean í a bhí ag cniotáil nuair a dhearcfá amach ar an bhfarraige agus a cloigeann crom aici. Agus ansin amuigh leofa féin tá na stácaí. Tá sé cinn de charraigeachaí amuigh ansin leofa féin. Agus is aisteach an rud é ach tá dhá

schistí agus gneisseanna. Ach amuigh anseo ansin ar na stácaí tá schistí atá ann ach tá siad aon pointe sé billiún bliain d'aois agus is cuid de chósta Mheiriceá atá ann, bhuel Ceanada mar a déarfá, Nova Scotia agus an bealach sin, a fágadh thiar nuair a bhris an dá mhórthír suas seasca míle bliain ó shin. Agus tá muid imithe thart ar an gcoirnéal anois agus téirigh thart go dtí áit a bhfuil Teachín a' Watch. Tá Teachín a' Watch mar a fheiceann sibh ansin, tá dath dearg air agus tá sé ag an phointe is faide amach ag barr na Rinne os comhair Cuan Phort a' Chlóidh ar thaobh na láimhe clé agus I rith an Darú Cogadh Domhanda tóigeadh na tithe faire seo ar fud na tíre ó Contae Lú thart an bealach uilig suas chomh fada le Dún na nGall 83 acu uilig ann ach faraor thart ar b'fhéidir Deich mbliana ó shin, thit an ceann seo le stoirm agus tá muid anois ag iarraidh é a atógáil, tá muid ag obair air faoi láthair. Ach d'oibrigh fir na háite amuigh ag Teachín a' Watch i rith an chogaidh ag coinneáil súil amach ar an bhfarraige agus ar an aer agus Choinnigh siad tuairisc i leabhar speisialta a dtugtaí na Log Books air. Bhí deich gcinn anois san áit seo agus tá siad sin le feiceáil sna Military Archives i mBlá Cliath. Now, má fheiceann sibh an áit a bhfuil Teachín a' Watch marcáilte, má leanann sibh isteach agus má tá radharc maith agaibh, b'fhéidir go bhfeicfidh sibh Éire.

Tá ceann tíre eile a dtugtaí An Dúna air agus is dún ceann tíre a bhí ansin nó promontory fort. Tá siad seo an-coitianta anois ar an gcósta seo agus bhí lonnaíocht iontu seo i rith Aois an Iarainn agus bhí cosaint le fáil ar trí thaobh leis an bhfarraige agus ansin bhí balla cosanta tógtha trasna ar thaobh ar an taobh an áit a raibh an ceann tíre ag ceangal suas leis an talamh leis an mórthír. So is ábhar an-spéisiúil é sin mar a dúirt mé
Agus tá go leor acu ar an gcósta seo. Sin arís anois ag féachaint ar cineál an cuan Phort an Chlóidh é féin agus rud is féidir a dhéanamh anois agus tig leat Éire 63 a fheiceáil ansin. Agus sin é, mar dúirt Treasa, ba í an uimhir 63 de 83. a bhí tógthaí ansin agus bhí an chéad cheann eile ar Dhún Phádhraic a bhí soir uainn anseo ocht míle dhéag soir ar an gcósta in aice le taobh thoir de Achaidh Chéide agus tá thart ar even le dearcadh ar an Na logainmneachaí atá leagtha isteach ansin tá sé níos réichte iad a fheiceáil ar ghrianghraf nuair atá siad mar dúirt ar an bpictiúr é féin. Ach is iad na bailtí fearainn ansin atá scríofaí ansin agam in dearg cé go bhfuil tá na bailte fearainn agus tá na mion-ainmneacha beaga ansin marcáiltí mar dúirt in dubh agus tá na hainmneacha ansin atá isteach ar thaobh an chuain ansin tá cuid ann a bhaineanns le tá ceann amháin ansin a bhaineanns le Áit Mheaicí. Ba í an áit a raibh idir 19 's a deich agus 19 's a ceathair déag bhí páirtí, comhlacht a dtugadh siad The Glasgow Glass and Silica Company air agus bhí siad ag déanamh tochailt ar mharla, mar dúirt an China Clay, thart thimpeall na háite ar an alt ansin agus bhí siad ag goil á thabhairt go hAlbain agus tá poll an bháid mhóir le taobh leac Mheaicí ansin i lár an phíosa agus ba í an áit a dtáinic an bád mór isteach agus ba le go díreach le spáid agus sluasaid a bhí siad ag baint na bpoill agus théadh na poill síos ceithre troithe fichead sa talamh agus ní raibh aon chosaint acu ach go raibh fear eile ar bharr an phoill agus rópa ceangailte aige ar an bhfear a bhí thíos agus a bhí líonadh na gcannaí agus dhá dtigeadh mar dúirt siad i mBéarla tug a bhí chéis bhí sé tarraingthe aníos sa gcaoi nach nach bplúchfaí thíos in sa bpoll é ach san am sin mar dúirt sé sin an chéad chogadh domhanda in sa i 1914 agus níor thug siad as an uair sin ach ualach amháin, amach as ach ualach amháin agus bhí sé ráití go raibh cuid go na soithí a rinne siad as go dtainic siad go, bhí, bhí, bhí monarchan thuas i, thuas i Cill Mhantáin an Aire Tacaí agus go raibh sin, go raibh suim soitheach ansin a rinneadh gon marla a tóigeadh as Port a' Chlóidh. Agus bhí muid ag faire níos luaithe ar na stácaí mar dúirt raibh mé a rá libh a bhí os cionn 1.6 billiún bliain g'aois. Bhuel, ba doiligh é a shamhlú ach Bhí mé ar an bpáirtí deiridh a chuidigh le caoirigh a chur suas ansin thart agus mé i mo ghasúr i lár na seascaidí. Agus, ar ndóigh, chaithfeadh sé a bheith i bhfad níos ciúine ná an lá a tóigeadh an pictiúr sin. Ach chuireadh siad amach, siad, bhí cuid, cuid, teach, an teach mór, bhí, bhí fáilte le hí sé chaoirigh agus an teach mhór ná lig léithi théadh ceithre chaoirigh agus Théadh dhá cheann ar an teach beag agus ba é an cineál caoirigh a bhí ann caoirigh a théadh i mbradaíl a bheadh istigh acu agus a bheadh ag léimt ar chlaíochaí agus ag léimt isteach ar lucht na comharsana agus bhí sé go díreach, bhí muid ag rá i gcónaí mar chuirtheá amach go Van Diemen's Land iad, bhí siad curthaí amach ansin b'fhéidir sé seachtainí nó mar sin agus thógthaí agus shuíd siad agus bhí siad dubh ramhar. nuair a thógtaí isteach iad mar tá an féar a fhásanns ar na carraigthe sin an-saibhir.
Now, just aríst ag goil ar ais, bhí mé ag caint níos luaithe faoi Teachín a' Watch agus just tá cúpla grianghraf anseo le taispeáint díbh an cuma a bhí air agus seo beirt anois a bhí ag obair ann. Bhí siad ann bhí daoine ann mar dúirt nó bhí daoine ag faire amach fiche ceathair uair an chloig lá agus oíche agus bhí beirt ag obair ann ag an am céanna, duine taobh istigh agus duine taobh amuigh. Agus bhí an sagart áitiúil leofa sa grianghraf seo. Agus ag an am sin bhí sconsa beag adhmaid thart air chomh maith. Agus seo an cuma a bhí air roimh ar thit sé. So b'fhéidir go bhfaca sibh cuid acu seo sibh féin ar fud na tíre agus mar a dúirt mise tá ochtó trí acu uilig ann. Agus ansin thit sé uilig go talamh agus tá muid ag obair air anois ag iarraidh é a athógáil. Sin é an comhartha Éire Éire 63 ann chomh maith. B'in an t-ábhar leis sin Éire 63 ba é go mbeadh a fhios ag na heitleáin a bhí ag goil thart ag an am go raibh siad os cionn Saorstát Éireann thar mar a dúirt Tuaisceart na hÉireann agus b'in an t-ábhar a raibh Éire scríofa ar achuile cheann. Bhí sé bhí sé scríofa ag achuile theach. Mar a dúirt mar a thugann muide air Teachín an Watch ar achuile theach faire bhí uimhir agus bhí Éire scríofa air is go mbeadh a fhios acu go b'in an pháirt den tír a raibh siad os a chionn.
Now ba mhaith liom labhairt anois faoin más maith libh an dara cuid den leabhar a dhéananns cur síos ar théamaí oidhreachta agus níl anseo anois ach blas beag. Mar shampla, déanann muid cur síos ar na tithe, na sean-tithe traidisiúnta Seo ceann de teach ceann tuí a bhí ag Sraith an tSeagail. Teach trí sheomra a bhí anseo. Teach mór a bhí ann ag an am sin agus tóigeadh an griangraf seo i 1950 agus mar fheicfidh sibh, aisteach go leor, bhí an teach tógtha le fáinne, le fána, so nuair a chuaigh tú isteach ann bhí an t-urlár a'inn, Richie, agus eh. I gcuid de na tithe seo chomh maith bhí na ba coinnithe, coinníodh na ba sa gcuid íochtarach an tí, bhí siad ceangailte sa gcuid íochtarach an tí. Agus sa seomra, sa teach seo anois, an teach trí sheomra, bhí an teach thíos, an teach thuas agus bhí an cistin ansin idir eatarthu. Agus sa bplean seo níl ach doras amháin ann ach formhór na dtithe bhí dhá dhoras os comhair a chéile agus bhí leathdhoras ann chomh maith mar ag an am sin bhí cáin ar fuinneogaí agus an méid solas a bheadh ag tíocht isteach fríd na fuinneogaí so an leigheas a bhí acu ar sin ná go mbeadh doras acu a bhí cineál mar leathdhoras agus go mbeadh siad in ann an cuid uachtarach den doras a oscailt chun an solas a ligean isteach agus an cuid íochtarach a choinneál druidte chun na cearca agus na géabha agus b'fhéidir na hainmhithe eile a choinneál amach. So sin arís just le léargas a thabhairt ar na seantithe a bhí sa gceantar. Seo ansin na sean-iomairí a bhí curthaí roimh aimsir an Ghorta agus mar tá tá rian na n-iomairí seo le feiceáil go soiléir go fóill agus tugann sé cineál idea ar cé comh ard is a bhí siad nuair a bhí siad bainte I dtoiseach, mar ar ndóigh tá go leor creimeadh tar éis tarlú agus fós féin tá siad an-soiléir ar an talamh. Lazy beds a thugtar orthu seo. Ní thuigim go fóill tuige ar tugadh an t-ainm sin orthu mar cé nár baineadh an chréafóg i lár an iomaire bhí neart oibre le déanamh chun na dígí iad féin a bhaint agus an chréafóg a chur suas ar an iomaire. agus b'é fataí agus grán is mó a cuirtí iontu sin. Seo anois ar eh, ag barr Chnoc an Ghairtéil, nuair nach raibh aon claí idir na páirceannaí ag an am sin, bhí teorann a bhí marcáiltí le fóid, mar ag an am sin b'é an córas talmhaíochta a bhí ann ná an córas rondáil. So Bhí straip leagthaí amach le chuile dhuine ach dáiríre ní raibh aon chlaí ná ní raibh aon roinnt eatarthu so nuair a bhain na daoine na beithígh amach as na páirceanna b'éigean do chuile dhuine na beithígh a chur amach ar an sliabh ag an am céanna nó ar an gcoimín agus ansin d'fhás siad na barraí agus nuair a bhí na barraí bainte ansin sa bhfómhar Lig siad na beithígh ar ais sna páirceanna so bhí comhoibriú idir na tionóntaí le go n-oibreodh an córas seo. Ach ba é Ceathrú Thaidhg ceann de na háiteachaí a bhí an córas rondála le feiceáil ann sa tír suas go dtí luath sna nóchaidí. Ina dhiaidh sin, ar ndóigh, rinne Bord na gCeantar Cúng agus Coimisiún na Talú, roinn siad an talú suas ina straidhpeanna agus tá samplaí an-mhaith de na straidhpeanna seo le feiceáil i gCill Ghallagáin agus Bhí chuile theach ansin tógtha ar a straidhp fhéin. Agus chomh maith leis na straidhpeanna áit a raibh na barraí curtha, bhí cearta ag na tionóntaí, cearta coimín acu, agus ciallaíonn sé sin go mbeadh siad in ann na ba agus na caoirigh a chur amach ar féarach ar an gcoimín, agus go raibh roinn ag chuile tionónta ar an gcoimín. agus go raibh cearta acu móin a bhaint air chomh maith. Seo áith aoil ansin an áit a ndéan a dóití sliogáin le aolchloch nó le haol a dhéanamh mar leas agus bhaineadh siad úsáid as an aol agus le feamainn le leas a chur ar an talamh a bhí sách bocht mar ag deireadh thiar An talamh atá ann ná talamh portaigh den chuid is mó. Seo beirt as an gceantar a bhí ag baint gráin le speal. Agus ar ndóigh bhí an grán ag bheadh sé coinnithe istigh i ngarraí na gcruach i rith an gheimhridh. Seo an sean córas a bhí ann agus go deimhin go dtí an lá atá inniu ann ag baint na móna le sleán agus ansin bheadh sé sin déanta suas i gcruach móna le haghaidh an gheimhridh. Agus ar ndóigh b'é an bád a bhí ann ag an am ag dul siar ná an curach, an curach cúigear is mó a bhí sa gceantar seo. Agus nuair a bheadh nuair a thiocfadh siad isteach bhéarfadh siad leofa an curach chomh fada le Poirtín na gCurach an áit a bheadh na curaí ceangailte síos le clocha chun iad a choinneáil sábháilte in aimsir stoirmiúil. Now go deimhin tá go leor creimeadh tar éis tarlú so níl níl le feiceáil inniu Níl aon chuid den poirtín seo le feiceáil inniu agus is maith an rud go bhfuil an grianghraf ann le taispeáint dhúinn an áit a raibh sé ach maireann an t-ainm Poirtín na gCurach. Sin plean den curach féin ansin agus ó thaobh canúint na háite feictear gur tugadh ainmneacha faoi leith ar chuile ghné den saol agus ach a bheith go bhfuil siad scríofa síos, bheadh dearmad déanta ar a bhformhór i, bhuel, i gceann cúpla bliain eile. Seo treoir ansin ar na logainmneacha Gaeilge ar na ar na siúlóidí.
Bhuel, séard atá sa gceann sin ná díreach leabhar agus tá na logainmneacha curtha ar na grianghraif iad féin agus de réir is mar a bheas tú ag siúl leat, tig leat an tírdhreacht a fheiceáil agus an logainm a fheiceáil ar an leabhar é féin. Agus stop anois. Bhuel, mar a dúirt mé ansin, Ag an am a bhí leagtha amach, níl ann, níl anseo ach blas beag a thabhairt den den den obair caomhnaithe atá ar bun. Tógadh an Seanscoil in 1897. Thóg sé trí bliana í a thógáil agus d'oscail sí in naoi déag 's a haon le haghaidh an chéad term agus seomra dhá ná scoil dhá sheomra a bhí ann ag an am ach bhí suas go dtí 130 ag goil go dtí an scoil sin ag an am, agus am a raibh mé féin ag dul ann bhí os cionn 100 ann, ach tá sé le feiceáil go bhfuil an daonra ag titim go mór ins na háiteachaí anois agus tá cúig scoil ins an bparáiste faoi láthair. Bhí níos mó ag dul chun na scoile i gCeathrú Thaidhg ag an am sin ná tá ag dul go cúig scoil ins an bparáiste inniu.

agus mo bhuíochas libhse as eolas chomh leathan agus chomh mionchúiseach ar an gceantar a roinnt linn inniu. Ba mhaith liom féachaint mar sin, an bhfuil, má tá ceisteanna ag daoine, feicim go bhfuil slua breá i láthair inniu, mar sin tá fáilte roimh cheisteanna, tá's agam, a dúirt Treasa liom.
Feicim Aidan ansin. Is ea, bhfuil sé múchta, bhfuil an mic lasta aige? Ó, tá an rud múchta aige. Tá siad uilig múchta. Tá siad uilig múchta, Pádraig, an bhfuil? Is ea, ach is féidir leo féin an rud a bhaint. Is ea.
mar a dúirt Aidan. Sé do bheatha a Threasa agus ansin tamall anois ó bhíomar le chéile i dTalamh an Éisc, nach bhfuil?
thall san taobh eile den Atlantaigh agus molaim sibh as an méid oibre atá déanta agaibh agus an cur síos leathan agus fairsing a dhéanann sibh ar

ar an gcaoi a bhfuil rudaí faoi láthair, mar fiú anois na daoine na hiascairí óga abair a bhíonns ag iascaireacht, Tá siad ag baint úsáid as eh, as ríomhairí anois agus as eh, gléisanna eile eh, nua-aimsire, mar dúirt, agus níl siad ag baint úsáid as na logainmneacha a bhí ar an bhfarraige mar a bhíodh roimhe seo. Bhfuil fhios agat, bhí ainm ar chuile bhoilg agus ar chuile uaigh, chuile charraig ar an bhfarraige, agus bhí fhios ag na hiascairí roimhe seo chuile cheann acu sin agus bheadh siad bheadh siad i gcónaí ag tagairt orthu. Ach le le sat nav anois agus le chuile shórt eile, níl daoine ag baint úsáid astu mar a bhí roimhe seo. Agus tá sé fíorthábhachtach mar sin go ndéanfar taifead orthu sa gcaoi is nach gcaillfear na logainmneacha seo. Agus agus caithfidh go raibh sé an-deacair oraibh i gcásanna áirithe, an raibh, na grianghrafanna sin a thógaint agus a shocrú?
An raibh? Bhuel, bhí cuid acu sin, mar dúirt, chaith mé féin blianta ar an bhfarraige amuigh, mar dúirt, ag iascaireacht agus bhí aithne mhaith agam ar ar an gcósta ó Cheann Iorrais nó go dtí go Dún Pádraig agus mar go raibh mé ag iascaireacht ar ar an áit sin uilig agus bheadh eolas agam, mar dúirt, ar an chuid is mó de na pointí a bhí ar an bhfarraige ansin. Ach mar dúirt na mionainmneacha bhí siad ag na seandaoine agus ní raibh muid dá bhfáil nó go bhfuair mé amach ag na seandaoine iad féin agus bhí siadsan in ann inseacht dhom san áit a raibh na hainmneacha agus san áit a raibh na carraigeacha seo agus cén cineál iasc a bhí le fáil ag cuid de na carraigeacha. Bhí cuid acu agus gheofá murlais nó ronnaigh ann mar a thugann daoine eile orthu agus ansin bhí áit ann Carraig na Smaoil agus bhí mar dúirt sé áit mhaith le haghaidh gliomaigh agus crúbógaí agus chuile chineál iasc. Bhí cineál áiteachaí difriúla thart ar an gcósta ach mar bhí muid a rá ní ní b'fhéidir mura mura bhfuil an ann na logainmneacha cruinnithe agus b'fhéidir iad curtha ar mhapaí amach anseo ní bheidh a fhios céard a bhí ar siúl in sna háiteachaí seo chor ar bith tá a fhios agat. Agus b'fhéidir nach inniu ná amárach a bheidh duine cinnte ag iarraidh fáil amach ach céad bliain ó inniu agus is deas an rud a bheith in ann dearcadh siar agus fios a bheith agat céard a tharlaigh in san áit seo nó cén chaoi ar mhair na daoine ann agus céard a bhí siad a dhéanamh agus mar in amannaí déarfaidh daoine cén chaoi ar mhair daoine in sa bportach, mar déarfá, ach ag an am céanna bhain siad úsáid mhór as an rud a bhí acu, go díreach mar dúirt Treasa leis an aol, rinne siad aol as na sliogáin agus as an bhfeamainn. Agus bhí bealach eile a bhí ann chomh maith

píosa measartha i lár an phíosa agus go mbeadh bogach b'fhéidir síos ó íochtar. Ach má bhí píosa talaimh agat ansin a bhuailfeadh le coimín a bhí ar an gcladach bhí cearta feamainne agat. Bhí ceart agat a dhul síos agus an fheamainn a thógáil den chladach agus úsáid a bhaint as mar leas. Agus ansin nuair a tháinig Bord na gCeantar Cúng thart, thóg siad na céibheannaí thart ar 1894 go dtí go dtí i bPort a' Chlóidh agus 1895 ag an Rinn Rua agus chuidigh sé sin go mór leis na hiascairí mar roimhe sin ní raibh aon bhealaí acu le theacht isteach lena gcuid curach ach iad a thabhairt aníos ar an gcladach mar déarfá. Ach nuair a rinne siad na céibheanna ó chomh chuidigh sé sin, chuidigh sé sin go mór leofa. Ach gan gan na hainmneachaí dhá mbeinnse le dhul amach inniu ag cruinniú na hainmneachaí a chruinnigh muid an uair sin tá mé ag cuimhneamh go mbeadh trian acu nach mbeinn in ann a fháil. mar tá siad imithe as an gcaint, mar níl daoine ag baint úsáid anois, mar dúirt as an talamh mar a bhí, agus níl daoine ag dul amach ar na hailt i ndéis caorach mar a bhí ach oiread. Agus tá cuimhne agamsa nuair a bhí muid ag dul 'na scoile, Bheadh muid amuigh ar maidin agus chaithfeá b'fhéidir siúl dhá mhíle agus na ba a bhleán, bheadh siad amuigh thar oíche, thugadh siad ba seasca orthu mar déarfá, bheadh siad amuigh thar oíche. Agus iad a bhleán amuigh amuigh ar an mbogach agus a bheith sa mbaile leis an mbainne le bheith ag siúl chun na scoile. Ach níl sé sin ag tarlú feasta anois, ní rachaidh siad anois ann mura bhfuil bus leofa ach sin scéal eile mar dúirt.

na treoirleabhair agus gach rud ach just bhí ceist agam, bhuel dhá cheist, an dtugann sibh na páistí scoile timpeall ar thurais treoraithe chun na logainmneacha a fhoghlaim mar ghrúpa, sin ceist a haon agus an dara ceist just bhí mé fiosrach an ndearna sibh taifeadadh fuaime ar na hainmneacha ar fad?
Sea. Bhuel, an chéad ceist, an rud a rinne muid ná, nuair a bhí muid ag tosú amach i dtoiseach, eh, rinne muid teangmháil leis na scoileanna eh. Rinne muid cineál athbheochan ar bhealach ar scéim na scol. Agus thug muid eh, léarscáil gon bhaile fearainn go na páistí le tabhairt abhaile. Just le, le spéis eh, a mhúscailt sa rud. Sin nuair a bhí muid ag tosú amach leis an scéim i dtoiseach. Agus eh, Chuir, bhailigh siad roinnt logainmneacha ach mar a dúirt mé ansin eh bhí go leor eile b'fhéidir nach raibh siad cinnte cá raibh siad. Ach ansin ina dhiaidh sin an rud a rinne muid ná thug muid cuairt ar na scoileanna muid féin agus rinne muid cur i láthair go na páistí scoile eh ar na hainmneacha a bhí i chuile bhaile Agus ar ndóigh bhí an-spéis ag chuile pháiste ina bhaile fhéin. So mhúscail sé sin go leor suim san ábhar. Agus ehm céard é an dara ceist arís ná an. Nó díreach an an just faoin taifeadadh fuaime, yeah. Yeah.
Chuir muid amach ansin an CD-rom, an dlúthdhiosca, Agus tá na fuaimeanna ar an dlúthdhiosca sin, nuair a théann tú isteach ar an léarscáil agus nuair a dhéanann tú clic ar an logainm, tiocfaidh grianghraf den áit aníos agus tiocfaidh mionchur síos agus tiocfaidh fuaim.
Okay, okay. Agus tá sé sin fíorthábhachtach go mór mór ó thaobh cúrsaí canúna go gcloisfidh tú an t-ainm ráite sa gcanúint áitiúil. So, rinneadh é sin ar an dlúthdhiosca. Agus bhfuil aon, just ceist amháin eile, bhfuil aon em, like an, an, bhfuil aon turasóireacht tagtha as seo? Bhfuil, an dtagann daoine chun na háite agus ag iarraidh sort dul timpeall na háite agus em, foghlaim faoi, faoi ainmneacha agus stair na háite? Tagann go leor daoine anois isteach ag déanamh na siúlóidí.

So má tá tuiscint agat ar, má tá an leabhar sin leat, tig leat stopadh agus a rá bhuel seo é an rud a tharla anseo. Tugann sé cineál léargas níos fearr duit ar an tírdreacht féin ar an gcaoi sin. Go raibh maith agat. Ceist agam Pádraig, más é do thoil é. Mo thaithí ó Dhún Chaoin, bhí sé an-dhainséarach ar fad dul amach go dtí barr na haille agus go sleamhnófá le haill. Agus sé an nós a bhí agam ná seanduine an-chara liom, Danny Garvey, a thabhairt timpeall liom. agus déarfadh sé fan siar, fan siar a Dhéamaint, fan siar, seachain tú féin annso. N'fheadar, bhí daoine ina dhiaidh sin a' dtuigeann tú agus bhí thit le haill is dóigh liom ach an raibh an baol san ann nuair a bhí Micheál is dócha, Micheál Ó Siadhail agus mar sin ag gabháilt dos na hainmneacha.

ar rópa in san alt le caoirigh a thógáil go strapaí. Tá fhios agad an focal atá againne ar an ledge a bheith thíos air ná strapa. Agus le caoirigh théadh siad síos agus bheadh siad ag léimteach leofa síos. Tá fhios agad in san áit a bhfeicfeadh siad piocadh glas talaigh. Agus nuair a ghabhadh siad síos ansin ní bheadh siad in ann ardú. Agus chaithfeadh duine eicínt a dhul síos ar rópa agus iad a thógáil aníos agus ba droch, mar dúirt, ba drochbhealach a, chuir, bhí daoine dhá gcur féin i gcontúirt i gcónaí ó thaobh, mar dúirt, an obair sin. Ach bhí cuid acu chomh ceanndána agus théadh siad síos agus thugadh siad leofa uibheachaí na n-éan, agus nuair a bheadh na h-éanachaí ag breith ins an Earrach théadh siad síos agus thugadh siad na h-uibheachaí le h-ithe ó na briméanna agus na foraí agus na faoileáin agus le haghaidh cúrsaí bídh mar déarfá. Ach tá an ceart agat, caithfidh tú bheith an-aireach ar an alt, caithfidh tú bheith ar d'aire i gcónaí timpeall an, ach tá na, tá na, na, na siúlóidí uilig anois, tá siad marcáiltí amach agus tá na, na, mar a dúirt eh, gach, b'fhéidir cuid go na háiteachaí is measa a bheith, tá, b'fhéidir, ráille curthaí sa gcaoi nach dtig le daoine a dhul síos ins na háiteachaí is measa. Tuigim, tuigim, tuigim. Mar thuigeas ón léarscáil a dhein Mícheál Ó Seighin, a' dtuigeann tú, go raibh ana-chuid ainmneacha bailithe aige a bhí in aice le faobhar na haille. Go deimhin, yeah. Go raibh an contúirt chéanna ag baint leis an áit sin is a bhí le Dún Chaoin is na hailltreacha, a' dtuigeann tú, dáiríre. Ach bhíos ann, d'fhanas mé féin ansan Fadó i gCeathrú Thaidhg ach is fada an lá é anois a dtuigeann tú, ní bheinn aclaí mo dhóthain chun dul go dtí na háiteanna go raibh Muire a Mhícheáil fadó, a dtuigeann tú. Ach sin é scéal eile ar fad. Gabhaim pardún as bheith déanach, bhí mo bhean, tá mo bhean breoite fé láthair, bhíos ag súil go mór leis an gcaint anseo a dtuigeann tú ach cuireadh moill orm sa tigh banaltrais mar fuair sí an prioc inné agus ní raibh, bhí sí on us mar a déarfá. Gabhaim pardún agaibh as bheith déanach. Ah yeah, well. Go raibh maith agat Éamonn. Beidh taifeadadh de seo ar fáil mar eolas daoibhse, beidh mé ábalta sin a chur chuig daoine ina dhiaidh seo. Go raibh míle maith agat a Phádraig. Go leor.
Rinneadh an Rinneadh formhór den obair seo faoi scáth Comhar Dún Chaocháin anseo, an comharchumann áitiúil, agus ar ndóigh thug Mícheál agus Caitlín Ó Seighin go leor cúnamh i rith an ama chomh maith agus baill an comharchumainn. Tá sé go maith go mbeidís luaite anois, Pádraig.

Tá go leor teachtaireachtaí ag teacht isteach go fóill léir anois. Bhfuil tusa ábalta iad sin a léamh a bhfuil a Threasa? Má théann tú síos go chat ar bun an scáileáin. Feiceann tú an chat ag bun an scáileáin, tá saghas bolgáin ansin agus agus uimhir 5, tá sé scríte agat ansin. Ok.
Yeah. You can now send non-verbal feedback. No, bhuel léifidh mé fhéin amach, tá mé fhéin. Tá mé ag foghlaim.